Daoibh, a chairde. Inniu beidh muid ag féachaint ar an ríomhphost, ríomhphost eile, agus tá an ríomhphost seo, tá sé sa pháipéar samplach, i bpáipéar samplacha D, agus tá sé ar leathanach 73 des na páipéir shamplacha, so leathanach 73 más maith leat a bheith sibh á dhéanamh. inniu. So, beidh muid ag féachaint inniu ar an stór focal agus na frásaí. So, rachaidh muid trí cúpla frás gur féidir leat a úsáid chun an cheist seo a dhéanamh. Ok, so an chéad rud faoin ríomhphost seo ná, mar a dúirt mé, anseo tá sé ar leathanach 73 agus tagann sé as páipéar samplach D. OK. So tá an cheist seo píosa beag difriúil ó na ríomhphoist eile atá sna páipéir scrúdaithe, nó na páipéir samplacha, tá brón orm, mar tá sé foirmeáilte, OK, it's a formal ríomhphost, OK. So we haven't done a ríomhphost foirmeáilte go fóill, so féachfaidh muid air seo. So sa cheist seo tá an t-ábhar, ok, an líne a scríobhann tú céard atá an ríomhphost faoi, ok, an t-ábhar or what it's about, it's already filled out duit, ok, which is deas but it won't always be mar sin. So déan cinnte um go bhfuil do thús, do bheannú agus do chríoch um agus an t-ábhar agus.

is ríomhphost do charad, OK, ríomhphost do charad ansin, and then ábhar, which will be sa cheist, OK, it'll be sa cheist ar an lá what the ríomhphost is about, OK. But inniu, ní chaithfidh muid é sin a dhéanamh, we don't have to do that inniu, OK, mar tá sé déanta.

OK, So usually we're ag scríobh A Liam, a chara, nó A Aoife, a chara, nó A Aifric, a chara, we just take out the ainm, we just say a chara, which is breá éasca, éasca péasca. And then our first line is Tá mé ag scríobh chugat faoi, OK, I am writing to you about, and we're going to put our t-ábhar isteach ansin. OK, so we put our t-ábhar ansin. Now, an t-ábhar is given to us ar pháipéar samplach D, um, and it says tuairimí an phobail faoin mbialann nua Lig do Scíth. Now, it's OK just to put in bhialann nua. OK, but tá faoi anseo, so we have to faoi tar éis faoi i gcónaí tá séimhiú. Ok, so that's ceart go leor i gcomhair inniu. Ok, so bogfaidh muid ar aghaidh. So, caithfidh muid a bheith cúramach faoin gceist, ok? Tá an cheist seo bunaithe ar an bhfógra ar leathanach 72, ok? An-tábhachtach, it is bunaithe ar an bhfógra ar leathanach 72. So, we can't be ag scríobh faoi Nando's nó faoi Milano's nó bialann eile atá deas, it has to be faoi Lig do scíth. OK? And that's ár biachlár anseo. This is ár biachlár, an bia a bheidh muid ag caint faoi, OK? So just bí cúramach faoi sin. OK, so ar dtús, oh, tá brón orm. D'fhág mé S amach ansin. Ok, so ar dtús it would be just to déan a cur síos beag, a cur síos gearr, ok, cur síos sin a description beag ar an mbialann. Ok, this is, these are na rudaí beaga that get you an A nó a B, go bhfuil tú ag déanamh níos mó ná just na pointí le hurchar, just the bullet points. Níl a fhios agam céard a tharla ansin. Ok, so bheadh sé deas cúpla rud a scríobh faoin mbialann ar dtús. Now we can keep this an-simplí, ok? So we know Lig do Scíth is ainm don bhialann. Ok? Agus tá sé suite, and you're going to cur ansin cá bhfuil sé suite, ok, where it is. OK, so you could say ansin, tá sé suite i mBaile Bhinn Éadair, in Howth village. Tá sé suite ar an bpríomhshráid, on the main street, i gCill Fhionntain. Tá sé suite in aice na scoile. Tá sé suite in aice le mo theach. Aon rud ansin, just áit a bhfuil sé suite, OK? We're looking ansin, cá bhfuil an bhialann? Ok, and that's an extra abairt, an extra sentence to help you fill up your leathanach, ok, we really are aiming to fill up our leathanach, so these are little rudaí simplí that we can do chun é sin a dhéanamh. Ok, so ag féachaint, if we look back anseo ar an mbiachlár, it's ceapairí, béilí beaga, ok, so rudaí beaga, milseoga, it's kind of cosúil le caife anseo, seachas bialann. So It really looks like tá lón ar fáil sa bhialann seo. Ok, it's really a caife lóin nó a bialann lóin. Ok, nó we could say tá béilte simplí ar fáil freisin. Béilte simplí is simple meals. Ok, agus bíonn sé gnóthach nó ní bhíonn sé gnóthach. So bíonn sé gnóthach, bíonn sé dubh le daoine nó bíonn sé ann an t-am ar fad. So gnóthach, bíonn a lán daoine ansin. nó ní bhíonn sé gnóthach, ciallaíonn sé sin bíonn sé ciúin. Okay? And that can be a rud maith or a drochrud. Okay? So it can be both go maith agus both go dona if it's, uh, if it's ciúin, cén fáth go bhfuil sé ciúin. Okay. So remember anseo, em, you're ag scríobh an ríomhphost faoi do thuairim uimhir a haon is the first thing you're asked to do do thuairim your opinion faoin mbialann. Now no one says go gcaithfidh do, eh, thuairim a bheith go maith or go deas, okay? It doesn't have to be dearfach nó positive. You can decide nach maith leat an bhialann más maith leat. Tá sé sin ceart go leor freisin. So. D'ith mé sa bhialann le mo chara an tseachtain seo chaite. So first of all say cathain a bhí tú ann. Now it doesn't have to be an tseachtain seo chaite, it could be aréir last night, it could be inné, it could be ar maidin, it could be an mhí seo caite last month, it could be cúpla seachtain ó shin, cúpla seachtain ó shin that's a few a few weeks ago so scríobhfaidh mé an frása sin isteach cúpla seachtain ó shin. Ok, so cheap mé go raibh an bhialann, I thought the bialann was, cheap mé go raibh an bhialann, either an-ghlan, an-ghlan is go maith, ok, an-ghlan, tá sé néata agus tá an bia sábháilte. B'fhéidir go raibh sé an-ghnóthach, bhí sé dubh le daoine, bhí a lán daoine ansin, that's go maith freisin. Now is breá liom an ceann seo. Cheap mé go raibh an bialann geal agus úr. So geal ar dtús, ciallaíonn sé sin bright agus úr fresh. Tá sé nua-aimseartha. So I think an pictiúr seo we see a bialann that is geal, it's bright agus úr fresh. Okay? Now b'fhéidir nach maith leat an bialann. So you could say, Ceap mé go raibh an bialann an-salach. Ní raibh sé glan ar chor ar bith. Bhí sé dáinséarach. Ní raibh an bia sábháilte. Nó, Ceap mé go raibh an bialann róphlódaithe. Róphlódaithe. Bhí sé dubh le daoine. Bhí an iomarca, too many, daoine ansin. Nó cheap mé go raibh an bialann, an bhialann seanaimseartha, seanaimseartha old-fashioned agus ní raibh sé, níor thaitin sé liom. Ok, now we could say ag an deireadh thaitin an bialann liom, yeah, I really liked an bhialann. Nó níor thaitin an bhialann liom, I did not like, ní raibh mé sásta leis an mbialann. Ok? So that's um, pointe a haon do thuairim. So arís ní chaithfidh tú gach rud a chur isteach, you don't have to put everything isteach, um, but I would say definitely an ceann seo agus we can put both isteach anseo an aimsir fháistineach. So definitely é seo nó é seo. Okay? Ok, so rud amháin faoin mbia. So, pointe a dó you have to mention is faoin mbia. So, ar dtús, d'ordaigh mé, I ordered. So, céard a d'ith tú ansin, ok? Céard a d'ith tú? Now, bí cúramach anseo because mar a dúirt mé tá an cheist seo bunaithe ar an bhfógra ar leathanach 72. It's. based on the fógra ar leathanach 72 so we can't be ag rá d'ordaigh mé sicín piri piri like I'd usually ordú i Nando's ok because that isn't ar an mbiachlár anseo so we need to pioc rud éigin ón mbiachlár ok now we could say bhí an agus tá gá focal ansin bhí an bia an-bhlasta bhí sé go hálainn yum yum bhí an bia an-bhlasta OK? Now that's bia b'fhéidir go n-ordóidh tú deoch agus tá sé sin ceart go leor, just remember to change bia go deoch. Bhí an deoch an-bhlasta, OK? Nó bhí an bia lofa. Bhí an focal seo againn cheana féin, lofa, ciallaíonn sé sin rotten. Agus mhothaigh mé tinn, oh no, so níl sé sin go maith ar chor ar bith.

Ok, so pointe 3 ná an t-atmaisféar sa bhialann. So cén saghas atmaisféar a bhí ann? Now tá cúpla rogha agat anseo ach an rud is tábhachtaí le bhur dtoil pioc rud amháin. You only need to pioc rud amháin anseo, ok? You don't have to cur gach rud isteach. So bhí an t-atmaisféar an-bheomhar, an-bheomhar, very lively. an-bheomhar agus bhí an áit dubh le daoine. Okay, bhí an áit plódaithe, bhí a lán daoine ann, bhí an áit dubh le daoine, frása eile atá deas. Okay, bhí atmaisféar gruama ann, gruama, sin cineáilín, like gloomy, níl sé deas, níl sé beomhar ar aon nós. agus ní raibh aon duine eile sa bhialann so bhí mise agus mo chara agus sin é ní raibh aon duine eile ann so that's not a good sign b'fhéidir go raibh cóisir ar siúl so cóisir sin party so bhí cóisir ar siúl sa bhialann and we always know tá sé sin go maith if there's a cóisir ar siúl that means it's popular le daoine so tá sé sin go maith agus chan gach duine lá breithe sona duit so Chan la la la la la gach duine Lá Breithe Sona duit. Now just be cúramach anseo, Lá Breithe Sona, níl aon H anseo, and duit, níl aon H ansin ach an oiread, ok? So tá sé sin go maith. Now bhí an bhialann an-ghnóthach, an-ghnóthach, really busy, agus cuireadh deifir orainn so uaireanta if a bhialann is busy it's not great má cuirtear deifir ort cuirtear cuireadh deifir orainn we were rushed that's not deas ok so that's not a, an atmaisféar deas ok ah cén fáth nach bhfuil sé sin ag oibriú ok one second agus rachaidh mé chun é sin a fháil i powerpoint

So tógfaidh mé é seo amach um, as. Okay. Ok, so anseo. An fhoireann agus na daoine a bhí ag obair ann, na freastalaithe agus an bainisteoir. So na freastalaithe, so freastalaithe are na daoine a thugann bia duit, ok? So sin the waiters and waitresses, ok? Agus an bainisteoir is an manager, ok? An duine atá i gceannas, an boss mar a déarfá. OK, so bhí an fhoireann, OK, an fhoireann sin the staff, bhí siad an-deas, sin go maith, nó bhí siad drochbhéasach, níl sé sin go maith. So drochbhéasach, sin bhí siad rude. OK, bhí siad drochbhéasach. Nó rud eile is féidir leat a rá, nó thosaigh an freastalaí ag cogaint na mine linn. Is breá liom an frása sin, frása an-handy ag dul ar aghaidh go dtí an séú bliain, agus an cúigiú bliain nuair atá tú ag plé leis an sraith pictiúr, seachas ag rá ag caint, instead of saying ag caint, you can say ag cogaint na mine, and that means chatting, okay? So thosaigh an freastalaí ag cogaint na mine linn. Ok so bhí an bia déanach bhí an bia déanach bhí sé late níl sé sin go maith agus fuaireamar milseog saor in aisce so milseog is dessert agus fuaireamar milseog saor in aisce so feiceann muid ansin céard a tharla so even though it's not go maith that the bia was late it's go maith go bhfuair tú milseog saor in aisce agus is seirbhís an-mhaith é sin. OK, so labhair mé leis an mbainisteoir, so bhí mé ag caint, labhair mé, bhí mé ag caint, leis an mbainisteoir mar bhí mo bhia dóite, bhí sé burnt, agus níor éist sí liom, she didn't listen to me, so níl sé sin go maith. nó bhí an freastalaí ag téacsáil ag an scipéad airgid, an scipéad airgid is the cash register, agus bhí an freastalaí ag téacsáil ansin, arís níl an seirbhís sin rómhaith. Ok, bogfaidh muid ar aghaidh anois. Ok, so an rachaidh tú ar ais? Would you go back? Rachaidh mé Beidh mé ag dul ar ais ar an Aoine. So yeah! Rachaidh mé ar ais. So rachaidh mé ar ais ar an Aoine. Beidh mé ag dul ar ais, dul arís ar an Aoine is go maith. Obviously, bhí tú sásta agus tá tú ag dul ar ais. Ní bheidh mé riamh ag dul ar ais. I will never be ag dul ar ais is not go maith. So tá mé ag súil, cén fáth? So this is either yes nó no. So we need to include one of these. OK. And then, so then we have an píosa seo déanta and now we're going to bog ar aghaidh go dtí an cuid seo. So cén fáth? So we need to have both in. So uh, sampla, you just pick one of é seo, pick ceann amháin. So cúpla smaoineamh anseo, but if you have aon smaoineamh difriúil, of course, úsáid é sin. am agus bain triail as, anois an t-am, is féidir liomsa é a cheartú daoibh so tá sé sin tábhachtach, bain triail as, try it out now. So, rud amháin is féidir leat a rá, something you can say is tá mé ag súil le béile difriúil a thriail, I want to try a béile difriúil um a new, a new meal, I'd like to try something different. So that means go raibh tú sásta an uair eile so you want to. bain triail as rud difriúil or if you're not sásta you can say taithí uafásach a bhí ann an uafásach experience a bhí ann so níl mé ag dul ar ais and aríst rud nach bhfuil mura bhfuil tú sásta if you don't want to go back ní fiú an t-airgead é it's not worth the money ní fiú an t-airgead é Nó, you could say, Mholfainn go hard na spéire é, I really recommend it. Or Ní mholfainn é ar chor ar bith, I would not recommend it at all. So Ní fiú means it isn't worth it, it isn't worth it. Mholfainn means I would recommend it go hard na spéire, to the sky. Tá sé iontach. Or Ní mholfainn é, I would not recommend it ar chor ar bith. Ok, so tá súil agam go gcabhraíonn sé sin. I hope that helps anois agus go mbeidh tú ábalta um, an ríomhphost seo a dhéanamh. Um, bainigí triail as agus bainigí taitneamh as agus ná déanaigí dearmad, don't forget, go bhfuil tú ábalta to take down na frásaí seo because you will be ábalta iad a athúsáid to reuse them in ríomhphoist difriúil. So,